Sa paxi. Sa cosa prus bella? Deo nau sa paxi. Custu est unu fueddu chi depit fai arrexonai totu cussus chi pensant sceti a papai un'arrogu de petza cota in sa braxi. A ddu fai cumprendi a sa genti est dificili. Nc'est chi imperat ancora sa scupeta po bociri su nemigu passendi in carreta e intrai in conca de s'omini no est facili. O chi portat s'arresoja in busciaca, est prontu puru a ndi dda bogai po pungi candu ddu faint inchietai e dimostrai insandus sa conca maca. Oi su cristianu est sempri prus prepotenti, 'olit cumandai cun sa fortza e sa barrosia po imponni sa propria tirannia, invidiosu, arroganti e puru invadenti. Ma poita depeus bivi timendi, candu mancai si crocaus po nosi ndi scidai a pusti assicaus, o candu besseus O furriendi. Sa vida est bella si dda gosai, cun amori, allegria e cuntentesa, chi est totu una grandu bellesa, saludi, papai, bufai e traballai. S'omi depit bivi pentzendi a su crasi, custu depeus disigiai in su mundu, po no depi furriai fundu a susu sperendi chi in sa terra ci siat sempri paxi.
Ndi teneus sempri abisòngiu de su chi as apena lìgiu, poita canc'ota s'atacaus a cositeddas de nudda e perdeus sa serenidadi po debadas, po cosas chi no tenint meda importàntzia o chi mancai no podeus nimmancu cambiai. Teis arrexoni, sa paxi est una cosa tropu importanti po totus, po òmini e fèmias, po mannus e po piticus, e de custa cosa depeus abarrai orgolliosus totu sa vida, a dda coltivai totu sa vida sa paxi. Poita si nd'acataus de is cosas feti candu si benint a mancai, insandus sì chi dd'apretziaus de prus. Eccu poita depeus fai de totus, sempri, in totu sa vida nosta de abarrai in paxi, ca tanti biveus sempri in mellus totu cantus. Però est facili a nai chi sa paxi est bella chi 'olleus sa paxi in su mundu, però canc'ota cetaus cun su bixinu de domu. Custu puru est berus, a bortas s'atacaus a cosa de nudda, o una mata chi ndi bogat su frutu de su bixiu de domu a domu nosta, o poita ca mancai ponit sa machina de truessu in s'intrada nosta, po cositedda de nudda si fadeus mancai sa paxi e rischiaus fintzas po fesserias de cetai fintzas cun su bixiu de domu o cun d'u amigu o cun d'u parenti. Eccu poita ca sa paxi tocat a dda circai, a dda coltivai e a fai de totu chi durit a longu.

Su buconi pratziu, su famini si ddui setzit. E sì, custu c'intrat meda cun sa paxi, poita est propriu pratzendi su chi teneus chi ci arrennesceus a istai prus beni totus, rinunciendi a s'egoismu. E difatis s'omini bonu, chi puru tenit pagu cosa, cumenti podit essi u arrogu 'e pani, ci arrennescit a ddu pratziri cun d'u amigu, cun d'u bixinu, cun d'u parenti, Olit nai ca est cichendi sa paxi, cichendi amicizia e cichendi de no intrai in cunflitu cun custa genti. Eccu poita ca su buncoi pratziu, puru tenendi pagu cosa de donai, esti u sinniali de paxi cun chi est acanta nosta, insomma. Bellu meda, narasind'un'antru asuba 'e sa paxi. E mancai custu iat essi no propriu sa paxi, ma poit essi ua cosa chi mancai poit andai contras a sa paxi, no? O dda minat u pogheddu. E iat essi, s'invidia e sa gelosia funt maladias legias.
Duncas, pratzendi su chi teneus dd'agiudaus a sa paxi, ma chi xetaus ndi dda sciusciaus sa paxi. Is antzianus nant ca s'invidia e sa gelosia nc'est genti chi si arrovellat a su figau poita ca andat sempri a castiai is cosas de is atrus, e siat is cosas de amori, siat is cosas de possedimentu o de bestiamini o de terrenu o de machinas o de domu. E s'invidia est cumenti chi siat una maladia, quindi est pròpiu s'invidia e sa gelosia su contràriu de sa paxi. Eccu poita ca custu provèrbiu iat a depi agiudai a pentzai u pogheddu a essi prus pagu invidiosus e prus pagu gelosus po essi prus in paxi cun totus nosu e cun cussus chi funt acanta nosta. E chi no seus invidiosus o gelosus, nci arrennesceus a essi prus in paxi cun nosus etotu. E immoi ligisì su terzu diciu de oi. Un'antru diciu chi podit cratzai, poit essi, viagendi e ligendi, s'imparat a bivi. Ecco, immoi prus de prima teneus sa possibilidadi de viagiai, de ligi, de essi informaus e istruius e de ponni in pràtica custu diciu. Cali est su pro de viagiai e de ligi cumenti est chi poit agiudai sa paxi?
Poita s'omini e sa femina chi viagiant in su mundu e ligint, naturalmenti s'aculturant de prus e aculturendusì de prus cumprendint medas cosas, nci arrennescint intanti a no si fai frigai de chi est prus istruiu, poita su fatu de viagiai e de ligi istruiscit s'omini, dd'aculturat de prus. E aculturau de prus s'omini nci arrennescit a essi prus in paxi cun is atrus puru. Su fatu de sa connoscèntzia mediamenti portat a s'òmini a bivi in paxi e a fai bivi in paxi is atrus puru. A is chi si funt ascutendi oi intzandus ddis naraus cicheis de no xetai, de essi in paxi cun osatrus etotu e cun is bixinus de domu e cun su mundu e nosu si ringratziaus po s'ai ascutau oi puru e si donaus apuntamentu a sa prossima poesia e is prossimus dicius. Mi parit giustu, si saludu deu puru e m'arrecumandu, abarrai in paxi sempri ca biveus mellus totu cantu.